boma la Malawi likumanga sikimu ya ulimi wa mthirira yomwe ikuyembekezereka kudzapindulira mawanja oposera 48,000 ku chigwa cha mtsinje wa Shire kudzera mu Shire Valley Transformation Programme. Malo oposera mahekitala 43,000 akuyembekezeka kudzathiriridwa mu ndondomekoyi. Pozindikira kuti ulimi wa mthirirawu udzatukula chigwa cha mtsinje wa Shire, boma la Malawi kudzera mu unduna wa za malo ndi thandizo lochokera ku Shire Valley Transformation m'chaka cha 2020 linakhazikitsa ndondomeko yoyendetsera ntchito za malo m'boma la Chikwawa imene mchingerezi ikutchedwa kuti Chikwawa District Physical Development Plan. Pulaniyi idzathandizira kuonetsetsa kuti malo akugwiritsidwa ntchito bwino komanso mwandondomeko m'midzi komanso m'matauni m'bomali pa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Boma lili ndi chikonzero chopanganso pulani yoyendetsera ntchito za malo ya boma la Nsanje. Memory Mkandawire ndi mmodzi mwa ogwira ntchito ku nthambi yopanga ma pulani ku unduna wa za malo ndipo akufotokoza zambiri. Malamulo athu a tsopano a malo omwe anapangidwa pass mu 2016 akutiuza kuti pena paliponse Malawi muno pakuyenera kukhala plan or malo onse ndi planning area chizungu chake chikumatero. Ndiye chifukwa choti malo onse ndi planning area, tikuyesayesa kuti tifike pena paliponse kupanga ma plan. Ndiye ma plan wo, m'Malawi mwathu muno ma plan ndi operewera. M'ma districts mwambiri mulibe ma basic plans omwe tinganene kuti anthu akhoza kuyamba kukonza madera awo. Izi ndi zoti mukhoza kuona chaos yomwe ilimo in terms of ma developments. mu ma areas mwathu mmaboma mwathu pofuna kubweretsa a little bit of order kukuchitika ma plan kuyambira ndi district plan funds permitting then kumapita ma plan apansiwo nkhani yake ndi yakuti uh, ma planiwa amayendera ma levels ma levels level yoyambira imakhala national plan Level yachiwiri imakhala district plan nde zomwe zili mu national plan zimapangidwa elaborate mu district plan then level yachitatu imakhala ma local plans. Ma local plans wa alipo angapo ndithu, tili ndi ma urban structure plans, tili ndi ma detailed layout plans, tili ndi ma special plans, tili ndi ma regional plans. So ku Chikwawa kuno tinabwera mu 2019. kuzayamba kupanga chikwawa district plan titamaliza kupanga chikwawa district plan tinapitano ku ma local plans nde ma local plans aku chikwawa kuno tapanga ma village land use plans over 40 awawa ndi ma simple plans omwe akupanga detail in a summarised way ya zitukuko zomwe zibwere ku village ko so its not momwe zikukhalira mtown kuti ayi apa mumange nyumba apa mupange mwakuti koma timangopanga kuti ma zones zone iyi izakhala yolima zone iyi izakhala ya ma institutions zone iyi izakhala ya izi nkhani yake ndiyoti tifuna kuti tiathandizire anthu akumudzi aja komanso in following ma land laws kuti everywhere in malawi is a planning area

mwachisawawa wamba wamba munthu wakumudzi sangathe kuzipanga follow that's why we decided to do ma village land use plans so that tiathandizile anthuwo and in doing those land use plans timapanga ndithu ndi anthu akumudziko so anthu akumudzi aja they were learning how to do them tinaphunzisa what to do what to look for and how they could do those plans tinaphunzisa ma simple principles omwe angathe kupanga follow mu nzeru yakumudzi and so because timapanga nawo timaphunzisa kuti akamapanga mapulani aja they should focus on mavuto omwe akumakhala nawo they should focus on ma aspirations omwe ali nawo okhudzana ndi mudzi wawo so we were linking a customary land committee ndi a village development committee limodzi foti ena akupanga za chitukuko ena akupanga za malo nawo anthu awa kuti agwire ntchito in isolation zinthu siziyenda kumudziko kuzipitirabe chimpwirikiti Pakuti chitukuko cha Shire Valley Transformation chidzatukulanso ntchito za malonda ndi mafakitale m'chigwa cha mtsinje wa Shire, boma lidaikanso ndondomeko yojambulanso mapulani a madera amene akusandutsidwa matauni amene pachingerezi akutchedwa Urban Structure Plan. Maderawa ndi Chikwawa Boma. imene pulani yake inajambulidwa m'chaka cha 1979, Nchalo m'chaka cha 1978, Ngabu m'chaka cha 1997 komanso Bangula. Mapulani atsopanowa athandiza kuti malo amene alipo m'maderawa adzigwiritsidwa ntchito mwandondomeko pa ntchito zachitukuko.
Tinayamba ndi Chikwawa boma. Pa Chikwawa boma pali ma issues ambiri. There is a planning committee yomwe inapangidwa set but unfortunately planning committee-yo imakanika kuti iyambe kugwira ntchito chifukwa choti the tools for development control yomwe a planning committee angagwiritse ntchito ndi ma detailed layout plans ndi ma urban structure plan-yo yomwe imatchedwanso kuti zoning plan. So for them to work they needed those things. So even though they were set up earlier they were not given the tools of the trade nde after doing the urban structure plan ya pa Chikwawa boma kunachitikanso ma detailed layout plans meaning kuti panopa nawo planning committee yomwe iliko ngati isakugwira ntchito ndoti vutono ndi iwowo because panopa ndoti ah, zinthu zoti akhoza kugwiritsa ntchito zilipo ma plan omwe tapanga ma local plans iwo amene ndomwe akhoza kugwiritsa ntchito sitinalekere pompo we also went pa mchalo kupanga mchalo urban structure plan kukupangidwa ma detailed layout plans omwe amapanga momwe malowo azaonekele its like giving us a vivid picture of how the area is to develop so those ones are under way pa mchalo pano soon they will have to go ku planning committee kuti zikavomelezedwe.
Atatha kujambula ndi zokambirana za mapulani a matauni a Chikwawa Boma ndi Nchalo, aunduna wa za malo anabweretsa pamodzi adindo a makomiti ya chitukuko a midzi yosiyanasiyana ochokera m'dera la mfumu yaikulu Ngabu m'boma la Chikwawa kuti adzamve maganizo awo pa pulani ya tauni ya Ngabu ngati eni ake a dera. Blessings Chasweka ndi mmodzi mwa ogwira ntchito ku unduna wa za malo ndipo akufotokoza zambiri za mkumanowu. tikupanga project yathu ya Ngabu urban structure plan tauni ya Ngabu chaka cha 2022 yomwe akutipanga fund ndi a World Bank kudzera ku uh, nthambi ya Shire Valley kwenikweni chomwe chichitika kunoko leroli tikuwaphunzitsa anzathu a village development committee Amenewa ali pansi pa mafumu amene akupezeka mu tauni ya Ngabu, malingana ndi malire amene tauni yasunthidwa kuchokera chaka cha 1997 kufika panopa mu 2022. So izi zili chomwecho kunena kuti anzathu a Village Development Committee chifukwa choti ama ndi amene amalozera zitukuko zomwe zikuchitika pa malo, tinaona kuti nchabwino kwambirinso kuti mu plan imene tikamapanga, tizipangira nawo limodzi, kuti tiyendere nawo limodzi, kuti mavuto amene nawonso amene amakhala kukomana nawo kukhuza ndi zachitukuko akhale kuwatsatira bwino lomwe popangira kuti pulani imeneyi izakhale yokhazikika pakamatha zaka zokwana 10 tauni imeneyi potengera ndi akatswiri amene anapanga mapulani amenewa chaka cha 1997 ife tikukhulupirira kuti pali njira zina zomwe sizinatsatidwe malingana ndi kusintha kwa malamulo a physical planning Uh, ah, nde town imeneyi chaka cha 1997 inali yokula 832 hectares koma malire amene aonjezedwa mu town imeneyi malingana ndi kukula kwa chiwerengero cha anthu amene amakhala pa Ngabu komanso zokhumba za anthu osiyanasiyana mu town imeneyi akwera ndikufika pa 2972 hectares ndimene akulira malire amenewawa pakadali pano so kukula kwa malire amenewa Kwapangitsanso kunena kuti zitukuko zomwe zinali mkatimo zomwe zikufunika mu tawuni imeneyiyi zioneke kuti ndi zoperewera. Choncho, malire akakula pamafunikanso kuti pabwere zitukuko zina zatsopano zomwe zikathane ndi mavuto amene anthu akukhala mu tawuni imeneyi akukomana nawo. Adindo a makomiti a chitukuko cha m'midzi, amene pachingerezi amatchedwa kuti Village Development Committee, VDC, anati ndi okondwa ndi kubwera kwa pulaniyi chifukwa iwathandizira kugwira ntchito yawo mwadongosolo. Bonwell Nkhuku ndi mlembi wa Mphamba VDC kwa Ngabu ndipo akupherapo mphongo pa kufunikira kwa pulani ya tawuni ya Ngabu. Zimene atibweretsera ife a boma Tili onyadira kwambiri kwathu kwa Ngabu chifukwa kumalo kuja kumaoneka ngati kunali kotsalira koma lerolo ndi maphunziro athu amene taphunzira ndi mmene kulili kukuonetsa kuti kwathu kuja kwatukuka ndipo tili onyadira kwambiri. Ndiponso powonjezera pamenepo, ana athu amene tikubala lerowa ndi sukulu yawo mmene akuphunzirira panopa, ana aja adzakhala otukuka kwambiri, mapezedwe a ntchito sangasowe olo zolima zathu zimene tingamalime. Sitivutikanso kumakagulitsa kutali. Kukhala makampani osiyanasiyana amene akubwera kuti azidzakhala nafe kwa Ngabu. Ntchito yanga yaikulu ngati ine munthu amene ndili secretary wa ku Mphamba VDC ndikulimbikitsa anthu akudera kuti chinthuchi achilandire ndi manja awiri chifukwa chinthuchi chikuonetsa kuti nchotukulira wina aliyense kuderako sichoyang'ana munthu mmodzi ayi. Komanso Tilimbikire kwambiri pogwirizana manja ndi aboma amene akubweresa pulani ngati imeneyi kuti ifeyo kwathu kuja kutukuke chifukwa kunali kotsalira koma lero lomwe tamvera kukuoneka kuti kwathu kuja kutukuka ndipo kuzakhala kumalo kolozeka. Mary Muleza ndi wachiwiri wa mkhalapakati wa adc ya kwa Ngabu ndipo akuti ndi wokondwa ndi dongosolo losandutsa dera la Ngabu kukhala tauni ndipo ndi wokonzeka kuonetsetsa kuti masomphenyawa akwaniritsidwa.
Ifeyo monga ngati anthu a kwa Ngabu tili osangalala kwabasi ndi maphunziro amenewa. Titabwera kunoko sitimadziwa zoti tidzamva zinthu zabwino ngati zimenezi. Timaona ngati Ngabu yathu ndi yosalidwa, ndife anthu osaganiziridwa ndi a boma koma panopa mwabwera chitukuko chimenechi chonena kuti akufuna Ngabu ikhale tauni. Ndife anthu osangalala kwambiri chifukwa choti ifeyo anthu a kwa Ngabu maka tinaunikiranso zolima zathu kuti timalima thonje, chitowe, Zimakhala zopanda nsika. Polima timalima ngati anthu oti tidzagulisa koma ikafika nthawi yogulisa timavutika kwabasi. Ndiye pamene town yathu ya Ngabu ikukula kuti ikhale town tili onyadira chifukwa choti kunthu kukamatukuka kukakhala town kumabweraso ma vendor ambirimbiri kapena ma company, ma trader, anthu odzagula malonda, malonda athu adzakhalabe oti sadzavuta nsika. Komanso tidzikhalabe anthu ozindikira monga ngati panopa tikamati tikupita ku town ku Blantyre momwe ikakhala town imene anthu amoyo amene angadzafikeko adzaona kusinthika kwabasi chifukwa choti zambiri tidzidzaodera kwa Ngabu konko komanso anthu ena adzidzabwera kudzaodanso zimene ifeyo tikulima anthu a kwa Ngabu. Ineyo ngati Vice Chair Lady wa Ngabu adc mapulani anga ndi oonesesa kunena kuti zimene ziku, ta, tamva kunozi ife kwathu nkuzitsata monga ngati a vdc kwawo nkutsata zitukuko zakudera ndi ife tidza- manga- maka ineyo ngati Chair Lady ndizazitsata kwambiri kuti zimene atiphunzitsa zija zikuchitika nanga zimene analonjeza kuti apa adzayika izi apa padzakhala kaya manyumba akuluakulu apa kaya padzakhala msika uwu udzaoneka chonchi chonchi koma mmene anatiphunzitsira muja zikuyendadi kapena iyayi tikaona kuti pena sizikuyenda bwino zimene iwo anatiuza tili ndi nthawi yozipanga follow up kuzitsata zinthu zija kuti iyayi apatu munatiuza mwakuti mwakuti ndiye sizikukwanitsika kuwakumbusa anzathu aja amene akutibweresera tauni aja. A unduna wa za malo adabweretsanso pamodzi adindo a pa khonsolo ya m'boma la Chikwawa komanso anthu a kumadera kuti adzamve za pulani ya tawuni ya Ngabu komanso kuikapo maganizo awo ndi cholinga chakuti pakhale umwini wa pulaniyi. Memory Mkandawire akufotokoza ubwino wa mapulani a matauni m'madera. Ma Urban Structure Plans-wa ndi ma tools abwino kwambiri obweretsa chitukuko pamalo chifukwa zomwe zikuchitika panopa ndi zoti momwe tikuyendera m'ma locations-mu tikumawuza anthu kuti mukafuna chitukuko kuti chibwere mukuyenera kuti musunge malo. now we all know kuti there cannot be development without land, development happens pa chani? pa malo so anthu mma mmamidzi akumasunga malo azitukuko zomwe akufuna kuti zibwere now that is going to help chifukwa choti most of ma developments amavu amakanika chifukwa chosowa malo because the cost yo ya ma compensations and the like imakhala just too high so Momwe tikumapangira ma urban structure plans-mu it's also a way of sensitizing anthu kuti they should put a specific location to their aspirations komanso tikuwathandizira anthu aja kuti that you know kwathu kuno tili ndi that hunger yogulitsa malo kuti ukangopeza kavuto pang'ono the first thing to go chimakhala malo nde tikuwathandizira anthu kuti aone phindu lokhala ndi malo umakhala ngati kaundula wa zitukuko zonse zomwe zikuyeneka kuti zikhale mu deralo such that wina aliyense yemwe angafune kuthandizira can just go mukaundula muja ndikusankhapo kuti kodi ine ndithandizira mbali iti. So in that way ndoti tachepetsa ma surveys omwe akanatha kuchitika aah kuti anthu apeze kuti what is it that we should do and anthu akumudzi ajaso takhanga kuti mmalo moti nthawi yomwe chithandizo chikubwera nde ayambe kusakasa kuti chibwera tifuna chani anthu aja takhanga kuti taakonzekeretsa chile so already they have already thought of the things that they want to have in their communities.
Bonwell Nkhuku akulangiza anthu kuti asachite mantha pakuti pulani ya tawuni ya Ngabu ibweretsa phindu ndi kusintha pa miyoyo yawo. Anthu ambiri anali ndi nkhawa moti pano pamene tamvera tikachoka tikakhala ndi maphunziro m'midzimu mafumu kuwafotokozera bwinobwino. Anthu anali ndi nkhawa kuona ngati kuti boma pamene ikubwera ifuna idzangotenga malo a anthu aja, cholinga cha boma chenicheni sichikutani, sichimamveka. Zimakhala ngati zikumveka ngati mwa mabodza osiyanasiyana. Tithokozenso kwa amene abweretsa maphunziro amenewa kuti akutizindikirisa kwambiri ife anthu akumudzi kuti nafenso tikazindikirise anzathu amene tikukhala nawo mmadera muja kuti azindikire kuti iyayi sikuberana malo iyayi nkhani ndi yachitukuko kukhale mapulani abwino a nyumba kukhale mafakitale abwino misika yabwino zipatala zabwino umoyo wathu umene unali otsika ukutani ukwere ukhale wabwino. Pakadali pano, boma lajambulanso mapulani a matauni a Chikwawa Boma, Nchalo komanso Ngabu kudzera ku Shire Valley Transformation Programme. Kukhala ndi mapulani a malo kumabweretsa dongosolo pa kagwiritsidwe ntchito ka malo pa zinthu zachitukuko m'madera osiyanasiyana.